In sa continuidade territoriale aèrea pro sa Sardigna a oje non b'at galu, nudda de sicuru. Tocat de isetare a su bintotto de jannàrriu pro àere carchi risposta de Bruxelles supra sos duos puntos principales de sa vertèntzia chi est mandende dae innantis sa Giunta Solinas, sa pròroga de su regime in vigèntzia chi iscadit su sechi de aprile, e sa proposta de unu regime tarifàriu nou. S'ischema nou de continuidade territoriale chi sa Regione at presentadu a s'Unione Europea previdit unu sistema a tarifa dòpia pro istiu e iberru e pro residentes e non residentes. Sos sardos diant deper pacare totu s'annu binti èuros prus sas tassas pro Roma e trinta èuros prus sas tassas pro Milano. In sos oto meses de bass'istajone, sos chi non sun residentes an a pacare de prus, fintzas a su dòpiu rispetu a sos residentes. Pro sos bator meses de art'istajone, imbetzes, sas cumpannias an a pòdere aplicare sos prètzios chi cheren pro chie no est residente. Sa proposta in prus previdit de torrare a apèrrere sas tratas agevoladas petzi pro sos residentes chin Torino, Verona, Bologna e Nàpoli Duncas, sa chida chi intrat Bruxelles diat deper dare una risposta. In s'interi s'iscadèntzia de su regime in vigèntzia s'est acurtziende e galu non b'at peruna garantzia. A totu custu s'annanghet sa tancada de s'iscalu de Terranova dae su tres de frevàriu a su trechi de martu pro traballos de manutentzione. Una motzione chi impinnat su Presidente de sa Regione e a s'Assessore de sa Pùblica Istrutzione a pònnere in atu fainas de profetu pro isvilupare e promòvere sa cultura aeronàutica in Sardigna, permitinde a sos zòvanos sardos de frecuentare, pròpiu in domo issoro, sos cursos pro picare sos tìtulos aeronàuticos che a sos brevetos de pilota privadu e commerciale. A la presentare in Cussizu regionale dòichi esponentes de centru-sinistra, primu firmatàriu su cussizeri PD Roberto Deriu. In Sardigna, difatis, fintzas si bi sunu bator istitutos superiores a indiritzu aeronàuticu, in Nùgoro, in Casteddu, in Terranova e in Aristanis, sos istudentes chi si diplòmana no an sa possibilidade de sichire su cursu de istùdios ca in sas universidades sardas non b'est un'indiritzu aeronàuticu-aerospatziale. e no ana mancu sa possibilidade de fàchere un'iscola de bolu ca in Sardigna non bi nd'at, dae cando ana tancadu sos aeroclub de Casteddu, Terranova e S'Alighera. Sos chi cheren fàchere sos pilotas tando sun custrintos a frecuentare acadèmias de ispecializatzione natzionales o èsteras pro ch'acabbare su percursu de formatzione. Sa Sardigna, si leghet in sa motzione, rispondet a totu sos recuisios netzessàrios pro un'acadèmia internatzionale de bolu, Permitit de operare innedda dae sos centros abitados, bi sun sas conditziones metereològicas adatas e, in prus, b'est sa presèntzia de aeroportos fronios de istrumentos apòsitos pro pòdere fàghere su percursu intregu de addestramentu pro sos pilotas. Unu de sos tres dipendentes comunales de s'Alighera implicados in s'inchiesta supra s'assenteismu mandada a dae nantis dae sa Guàrdia de Finàntzia de su Cumandu Provinciale de Tàtari e dae sa Tenèntzia de s'Alighera podet torrare a traballare. Su tribunale de su riesame difatis at annullau su provedimentu de suspensione de sos ufìssios pùblicos firmau dae su gip de su tribunale de Tàtari ca no ant postu a disponimentu de totu sos indagaos totu sos atos de s'indàgine. Su ricursu l'at presentau su legale de unu de sos tres dipendentes. In s'ìnteri de sas indàgines est istau iscopertu chi sos imputaos, a pustis de aer timbrau su cartellinu, essian a fàchere àteru, chie andabat a tzilleri, chie si fachiat s'ispesa e chie gestiat un'autonolègiu o unu parchègiu. De sos indagados, duos los ant suspesos, su 'e tres at pedidu s'aspetativa chentza istipèndiu. S'impinnu de sa Giunta Solinas. A batire su metanu in Sardigna est sichinde a cajonare cuntierras polìticas. Batòrdichi parlamentares de su Movimentu Cinque Stelle difatis cuntestan in una nota sas positziones de sa Giunta regionale in sas chistiones energèticas chi, pro issos, non sunu cunforma a sos issèperos prus modernos in favore de s'ambiente. A pustis de aer fatu sa campagna eletorale contra a sa dorsale de su metanu, iscrivene sos deputaos de su Movimentu, Su presidente de sa Regione Solinas at mudau parre e cheret fàchere arribare in Sardigna sistemas de aprovigionamentu energèticu chi costan un'ocru, sunu betzos e passaos, chi diant a cundennare torra sa Sardigna a s'arretradesa. S'obietivu nostru e de su Guvernu natzionale, imbetzes, est de garantire a sos tzitadinos e a sas impresas sardas unu sistema energèticu modernu, cumpetitivu, chi andet a manu tenta chin s'ambiente chi nos semus impinnaos a amparare. Su Movimentu Cinque Stelle sardu cuntestat a su presidente Solinas de aere una fidùtzia tropu manna in sa dorsale de su gas. Bida comente s'òpera chi at a isòrbere totu sos problemas energèticos de sa Sardigna e de dare nùmeros frassos supra su bisonzu e su cussumu, ca pro como sos nùmeros ufitziales, incumandaos dae s'Autoridade pro s'Energia a sa sotziedade de chirca RSE, non sunt disponìbiles. Su tempus malu de custas dies est cajonande problemas a sa circolatzione in belle totu sa Sardigna. Sa Protetzione Civile at dadu un'allerta mèteo pro arriscu idrogeològicu e idraùlicu fintzas a sas ses de oje. In Nùgoro, in unos cantos tretos, si sinzalan pojos de abba periculosos, a manera particulare in su bichinau de Città Giardino in carrera de Murichessa, ube an postu peri cartellos pro abertere chie colat de dare cara. Ma no est dae oje chi s'ischit chi in cue s'apojolat s'abba, càpitat cada borta chi proghet meda e duncas diat esser tempus de intervènnere prima chi bi càpitet carchi incidente grave. Un'àteru tretu periculosu s'acatat a s'acabbu de carrera Mannironi, in cue puru s'abba curretat a ghinu e s'apojolat, ponende in ruche sos automobilistas ca colande su mezu pesat unu muru de abba chi andat a supra de chie colat a manu contrària, pro non faveddare si diat colare una moto. In cue puru càpitat gai cada borta chi proghet unu pacu in prus de su normale ca mancan sos sistemas de ismaltimentu.